anyị abanyegokwa arọ ọhụụ anyị sị ka obiọma dịrị onye ọbụla ee anyị sị na ọ nzu ka anyị na-atụ nzu bụ ife ọma ọ ife dị ọcha ife dị n'ana egwupụtara ọ dị ọcha wee sị na ele ahụ ka mkpụrụ obi anyị ya adị nọ na arọ nwa a sị na anyị abanyego 2024 nri ekene mụ Igbo ekene m unu wee sị Chukwu okike ọ gị ma na tata ya adị ọ gị kele enu ọ gị kele ana ọ gị ke mmiri ọ gị kele anyị ncha niile n'ebe a ka ife niile na oyiyi gị anyị wee sị na tata abụla oye na ọ nnyaa ka Igbo gụrụ arọ na arọ ezugo ama m na o nwere ife onye ọbụla na-atụ anya ọkwa ka mmiri mesanụ n'ana ọ ya anyị ji dị iche ọ igbo ka anyị bụ enwere na mmiri tụọ kpam tela anyị agụ arọ a bịa sị na ọ nnyaa ka anyị gụrụ nya nnyaa bụ eke wee kpọkuo chukwu okike kpọkuo ndị mbụ na ndị egede ndị dowere ife anyị kwudoro anyị ekene unu anyị wee sị na ezuo ka a ra eli udene a tọtuo ngịga nekwa ụmụ gị ka ezu zagachie wee nọdụ lụọ arụva ụka wee malụ na tata bụ ụbọchị dị iche wee kpọkuo ndị ichie niile ndị eze ndị eze nri mele nri ifikuanim izi afọ gbaba ogbo wee kpọkuo nri namoke kpọkuo nri bụife wee kpọkuo nri fenenu nri alike nri jiọfọ nke izi akpọkuo m gị nri enwelana nke izi akpọkuo m gị nri ọbalike akpọkuo m gị nri jiọfọ nke bụ tabansi udene akpọkuo m gị akpọkuo m nna m nna ejela ozi bụ nri enwelana nke eze obidiegwu onyeso nta akpọku ife niile ji ife niile zere eze na ọ unu ka m na-akpọ wee sị na aka amalụ nzu amakwa n'unyi wee na-akpọku ọdịnala niile na-akpọku ife niile edobere anyị na-enedo anya anyị akpọku nne nwaanyị akpọku udo akpọku ụmụnne ya akpọku ife niile ee kpọkuo eke nkwọ oye na afọ ọ unu niile ka m na-akpọ wee sị na tata abụla oye na ụmụ gị nwere ife a na-atụ anya nekwe ji ka ọ tọ ma ebe ji ọ ya abụ anyị tụsa na anyị tinye ka ọ ruola anyị ife anyị sị na ọ ya erekwe n'ime izu nabọ mmiri ebido ka ana wee dị nlo ka anyị wee nwee ike tinye ife na awọ n'obodo enwegokwe ka ọ dị agụụ erikezikwe emechaa jụọ ma ya eliwego dọla mana anyị na-ene dọla anya dọla elugokwa 17 ọ fọzikwa ka o luo 2000 wee sị chukwu okike na tata bụ oye anyị agụgo arọ anyị sị na arọ nwa ya-aka arọ gara aga mma o wee kpọkọọ ndị eze ndị eze bịara ebe a a sị m nọ n'ihu na ebu wee nachi ya bụ okpe ekene ee ọganiru ee na kọmuniti unu ya udo ya na-adị na ya unu kpọọ oku onye ọbụla na-aza anyị gbuo n'aka nni na mma i gbuo n'aka ekpe ọ ya-abụ na mma na-akpọkọ otu nzukọ ọzọ ndị Igbo ekene m unu unu si Enugu wee bịa ụkwụ unu ya-eji wee naa ya amagbu onwe ya anyị sị na ya bụ ozi unu chọrọ izisara ndị Igbo na ntị ọ ya-ababa ntị na arọ nwa anyị sị ọta aka ọ dị njọ ọ ya-adịchanụ mma ee wee sị na ụmụaka ụmụaka nọ ebe a sị na ọ ya-agazila unu anyị wee sisi agbasa na agbasa si doziwe edoziwe anyị sị na ọnụ na ya amara anyị anyị amara ọnụ na abụ oyibo a sị na onye abụ taa si echi wee sị Chukwu na ọ gị mara ife niile malụ mkpa anyị ọkwa ka anyị si dị iche iche ala ka mkpa anyị si dị iche iche mana ife nna akwụ na ọbụrụ nkwa bụ na igbo a na-achịtego ee na anaghị arapụ isi aka were akwa obi na ife o ji dịka ọgba aghara erigo nne wụ na anaghị akwanyere igbo oyi n'isi nzukọ a na-asụ ile ewu nne wee sị biko nu dododo na tata dị ibe a tata bụ oye oye wetela anyị ife ọma oye wetela anyị ọganiru anyị kpọsa anyị ya na-ele ibe na-abịa arọ ma mbụ maka anyị nwee kọntraktị n'elu kọntraktị anyị sị na anyị zụcha ụmụ anyị ụmụ anyị ene anyị nka a sị na anyị nwa nnekwu ọba ya adị ụmụazị abụ udenekuwi ya anụ anyị wee sị anyị anọkarịa nwoke a na-akụ metusela n'akwụkwọ nsọ anyị anọ anyị anọlụ 150 a na-enye anyị iru ma ya ka ezi mgbe ndị anyị anata ụmụazị emebie ihe n'ọnya ka anyị ji nọdụkwana onye nekwana mmanya sị ka ndị bụzi ụmụazị ma ma awụgoro m doolu sị na ọ ya-agazila anyị n'afa chukwu na ọdịnala nọ